ndị 50 anyị kwuru na anyị ga-enye mmụọ 50 people mana anyị enyesigo fa okongwu dibịa bịa bịa bụ adreesị ndị dibịa ndị mmadụ karịa anyị wee sị okay na anyị ga-ebidokwa as from tomorrow from tomorrow from tomorrow so ebe ọ bụla ị nọ gbalụ bịaba ya ya na- abịalụ- gbalụ bịaba Nando na anyị ga-enyekwu mmụọ 50 people as from tomorrow anyị kwuru na ndị ndị ọcha na-emelụ ọgọ anyị ga-enye fa ịchaka mmụọ 50 gbuwelu ha ụzọ ndị na-azụ afịa e ga-enye fa mmụọ 50 ndị na- gbuwelu ha ụzọ ndị na-achọ kọntrakt e ga-enye fa mmụọ 50 gbuwelu ha ụzọ ndị na-azụ afịa ngwongwo e ga-enye fa mmụọ 50 gbuwelu ha ụzọ sị ka anyị nyekwuo mmụọ 50 ka anyị mara na ife anyị 100 ka ndị ga-anala ekene na olili anyị November 15 ka fa dị excess ya na anyị ga-enyekwu mmụọ 50 na ebe ọ bụla ị nọ gbalụ bịaba na ya ya na gbalụ bịaba na ịgwa ịgbazi bịa ị chọọ mmadụ zite ọ na Nando ka ọ dị ọ bụrụ ife tela aka ọ ịgwa adreesị ndị dibịa ọ bịara ekenekwe m otu a ka ọ dị ọla na eze ụnụ anụgonu ka o si kwu n'anya na alụsị Nando ka anyị nọ fụ a sị na ebe anụnwa ayaya Nando ya ha eyi ya feda ahụ onye ka unu ji afụ 6 person na anyị na-aga ka ndị agakwa Hmm? And eh, ịma na Ee. na ha ga-afụ na e ga-egosi fa sample

Oroneze ndụ n'anya ọ finish nke anọ ụkwọdụ ka odogwu dị otu lodi ka a na-emere ife a mm? na ndị ilo karịzị so nwoke ya akwado onwe ya ọfụma ee eh, chief ude sị na ị malụ ka anyị si kwado adị ya maratakwanụ ka anyị si kwado onwe anyị gosi ụnụ ka ụnụ ma hmm, anyị ya adị ready for ndị ilo gị nwa dịkwuo ready for ndị ilo onye chukwu na-azọ na-azọ onwe ya onye chukwu na-eche na-echekwa onwe ya eh, i debe onwe ị chakom ikuku bịa o buru ị mmadụ kịta ha anọzie empty ọ bụ ọkwọ ka edifu e welu je mebe ajụ ife o welu je zube ori otu ibe aka na efe ekwesịrị ọ no n'ọka i wee chọrọ onwe i wee chekwala onwe maka ndị nchomokwu ndị na-achọ okwu ọ bụrụkwa na ụwa na-achọ okwu ụwa na-achọ okwu ị na-anya mmadụ karịa ebe ayaya okongwu dibịa zọkwana n'ụwa ndụ mmadụ karịa so ife a na-eme bụ ka ọ dị mma ndị ọ dịgokwanụ mma dị ọ dịgo mma dị ma ọ bụrụ nwa so unu anụ ife o kwu ọ sị na ọ na-adịkwu mmụọ 50 people so ị dị interested bịaba Nando ọ bụrụ na ị nọ outside country ọ bụrụ na o nwe onye ị ga-ezite i zite ya ọ bịa ị ghọta ọ bịa ebe a izite ya ọ bịa ịghọta ọ bụrụ na ị ga-ezi m inye m ego fuel ewee m gbalụ bịabala m pụta edelụ m afa make sure na iso ọ sị na ọ ya adịkwu m 100 people ka ndị ga-abịa rie ekene wee rie nne on December maka on December na mkpọtụ ya nya ụzụ ga-afịọ on December na-ege ntị mm, ọ ife ekwu ka a na-eme na akara aka bụ na emere eme na ekwuru ekwu bụ na ọ gara aga ọ ya agalịlị ee eh? ada m egosi nonsense ị nee anya ị fụ ma ndị a na-emela ọgwụ na ọ na-aga n'ihu ị fụ ya ahụ ndị a na-emela ọgwụ bife ibe ebe ihe iyi efe hmm. ife ekwu ka a na-eme sumodie waburu ppp nwanne m nwoke ụfọdụ ndị bịa akpọba m na line sị na mụ na-akwa na-anụ ọgụ mụ na-akwa ada anụkwa ọgụ though I'm still bringing that one very soon ọ bụbụ ife m bịa ịkọ kịta ka mesịa ife m na-ekwu n'anya ndị mmadụ ka a na-emere ọgwụ na so ịkwado ịbịa bịa n'anya ife ife juu na ana n'ụlọ m a na-eme on December ọ ya akpọtụ ndị ya ego moto ya ego moto ndị ya mgbana ya mgbana ndị ya eme investment ya eme investment n'ụzọ kwụ ọtọ n'ụzọ kwụkwa ọtọ ka ị ga-achụ ego chụta ya ọ gaala maka ife kwụ ọtọ ka a na-eme ebe a ya adịghị eme ife mmegheri hmm? ntị adịkwa okongwu dibịa dresị ụmụ alụsị Igbo bụ na onwe ya ọ mụ na-ebe isi ka ọ bụrụ ọ bụrụ onwe ife ya eme inwelọ choice ya like ya yie n'ihe ahụ ya gazie